Mali kuma ɲini don aw fɛ mali kibaruw la general asimi goyita a ye alifred mama ganakaw ka jamana ɲɛmaa kura jɔn dramani mama o de nin ma kofɔlen ci n'o bɛ tali kɛ alifred mama la ko a ka na ale mako bɛ general asimi goyita la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko a ka na ka na kɛ seere ale bɛna sigi a ka masakɛ golo kan tile fila in na o siratigɛ la olu nalen kununko alifred mama a ye i da don a bɛɛ la k'a fɔ a ko min kɔni ka di ganakaw ye min ka di fana jɔn dramani mama ɔ o y'a ye ka fɔ nin sen in na general asimi goyita a ka taa a ka taa ale bɛna sigi golo min kan a ka kɛ seere ye kuma in bɛ mun yira se dilen filɛ min ma ta gana nin ni General asimi goyita ni bɛɛ hakilina ye kelen ye o dun alifred mama y'a fɔ k'a jɛya a ko ale nakun ye min ye kelen ka general asimi goyita wele a ka taa kɛ seere ye nin sigili kɛnɛ kan nka gana ani mali g ani a ye jamana ko olu ka hakilina o de bɛ ale bolo ko olu jamana kolonso ɲɔgɔn na walasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na a y'a fɔ cogo min na nin bɛ min fɔ nin b'a yira k'a fɔ cedeao ko ɔ hali n'a sɔrɔ tɔ min b'a la o tɔ o jigintɔ don nin waati in na bɛɛ bɛ nin ma kofɔlen in dɔn jɔn dramani mama ni maa min bɛ jɔn rawlings dɔn o ka maa lasigilen don don tɛmɛnenw la jɔn dramani mama a nana de ale kɔni bɛ fɛ ka baara kɛ kɛcogo min na a m'a dogo maa si la a ko aes jamana ani gana olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tamaki si t'a la o de kosɔn min ka di a ye bi o y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa general asimi goyita a ka taa a ka taa gana o ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye n'o tɛmɛna mali ani gana aes jamana ani gana o bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn ɔ ko o ɲini laɲini de bɛ yen bi nin ye kunnafoni dumanba ye ɔ farafinna tilebinyanfan bolo fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la aes jamana ɔ ala yɛrɛ bɛ kiti ko dɔw de la o de kosɔn maaw bɛ min fɔ ko tiɲɛ de bɛ laban general asimi goyita ka tiɲɛ dɔ seginna ma ni jɔn dramani mama ka sigili o sen fɛ a ma kɛ kudeta ye nka a kɛra min ye wete min kɛra a ye n'a sera o bɛ fɛnba de yira maaw la ka da kan ale a ma da la maa si dalen t'a la k'a fɔ a bɛ sɔn ka baara kɛ ni cedeao ye Ka d'a kan a y'a suganti kaban ka fɔ ko a kɔni mako bɛ AES de la ka baara kɛ ni AES jamana ye nin maa kofɔlen Alfred Mahama a ye nin kunnafoniba di kunun ko tuma min na n'a bɔra jamana ɲɛmaa General Assimi Goïta fɛ yen nɔ mali kibaruw la a delila ka fɔ arajaba kalo kunnafoni dira kunun arajaba kalo ko jateminɛ y'a jira ka fɔ a kalo a tile fɔlɔ ko o ye alamisa ye jate kun ye min ye sanni sɔɔni cɛ an bɛna don jatew la sa k'a jira ɲɔgɔn na ka d'a kan sunkalo walima sunkalo makɔnɔ sunkalo ka na se selincinin kalo ma o kumaw de ka ca ko kaloko la kosɛbɛ mali kɔnɔna na yan ha ka ja silamɛ jamana wolu la o de kosɔn kuma bɛɛ kalo kalo n'a bɔra jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ kaloko kama mali la u b'a kunnafoni di ɲɔgɔn ma o kunnafoni kelen don an fana b'a lase aw ma k'a fɔ arajaba kalo a tile fɔlɔ o kɔni kan ka bɛn alamisa ma a fɔra fɔ cogo min na ɔ ko maaw ka jate bɔ kan yanni o kalo yeli k'a daminɛ sunkalo makɔnɔ yeli ka na se sunkalo yeli yɛrɛ la ko maa k'i hakili to a la eh, kosɛbɛ san ba fila ani mugan ani naani ɔ sajo kamara ye min fɔ a kɛr'o ye ka d'a kan a y'a fɔ ka jɛya bɛɛ ye K'a bɛ welewelema da kɛ ka ɲɛsin minnu ye marifa ta mali kama k'u ka marifa bila u ka marifa bila n'o tɛ n'u ma marifa bila dɔ wɛrɛ tɛ k'o laban ye lahara taga ye o siratigɛ la ko o baara min kɛra san ba fila ani mugan ni naani kɔnɔ n'a hakili b'a la don min na ni General Assimi Goïta o ye sajo kamara wele ka taa minɛnw d'a ma senu pankurunjigi kɛnɛ kan sajo de ye nin fɔ k'a lase bɛɛ ma k'a ma tiɲɛ fɔlɔ ni min b'a fɛ ka marifa bila marifa bila i ka na fara ɔ, mali jamana kɔnɔdenw kan ni min ma sɔn o ma lahara ko wɛrɛ tɛ k'o ye lahara taga ye kuma wɛrɛ si t'a la o de kosɔn san ba fila ani mugan ani naani a kɛra koba ye k'a damina desanburu kalo tile fɔlɔ la ɔ tɛnzawatɛni o balawu min kɛra ko o sɛbɛkɔrɔ juguyara kosɛbɛ ala ye se di mali ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ desanburu kalo tile mugan ani naani o ye maaba dɔ bɔnɛ a ni na n'o bɛ tali kɛ maaba caman na minnu tun ye ɔ terorisi yɛrɛ walima jihadisiw ka cɛfarinbaw ye o dɔ ye sɛki ag alati o dɔ fana alibakari hakɛto ɲini alibaraka o dɔ ye ag nfa faki o dɔ ye fahad ag mohamed olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛn'u ni na san ba fila ani mugan ani naani o kɔnɔna na ka hakililajigin kɛ fana muruja n'o o kɛra mɛ kalo tile mugan ani wɔɔrɔ n'aw hakili b'a la o kɛra don min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ o gɛlɛyara kosɛbɛ ka sama fɛn min ma o y'a ye k'a fɔ muruja bin kɛra a kan kan nin don kofɔlen in na o bela ka ka kɛ muguci dan ye a kuncɛra min na tuma min na ni muguci jɔra k'o taara sɔrɔ terɔrisi maa kɛmɛ ani kɔ o de dalen don kɛra su ye nin bɛɛ kɛra san ba fila ani mugan ani naani kɔnɔna na o y'a sɔrɔ san o y'a sɔrɔ awirili kalo tile mugan ni seegin ɔ cɛ gɛlɛn min n'o yɛrɛ kunkolo tun dalen don nafolo la n'a bɛ fɔ a ma ko abu huzeifa o abu huzeifa n'u tun b'a fɔ ma ko higo ni a cɛfarinba kun don ko o bɔnɛn'a ni na o don kofɔlen kama n'o bɛ tali kɛ awirilikalo tile mugan ani seegin na ka fara nin bɛɛ kan terroristes ta tɔ kɛra boli ye o bɛ ka binkanni waleyaw kɛ yɔrɔ kelen kelenninw la ko nka bi kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛ b'u nɔ kan cogo min na général sadio kamara y'a fɔ cogo min na a kɛra ten a dun hali bele ko wele bɛ ka ka s'u ma dɔw kɔni bɛ ka marifa bila ka na u yɛrɛ rendu min ka fisa o de o de kosɔn o kunnafoni dira kunun ko kɛlɛ min kɛra san ba fila ani mugan ni naani kɔnɔna na a ban man di nka ala barika la ko an bɛ nin lihala la an bɛ waati min na kɔmi sisan farafinna kibaruyaw la alasan dramani watara ye min fɔ o don ɔ a ɲininkali kɛra kunnafonilaw ɲininkara jiginna ka ɲininkali kɛ maaw la yali alasani ye min fɔ a bɛnn'aw ma walima aw fɛla don wa ni a y'a sɔrɔ a ɲininen don kɔdiwarikaw fɛ ko faransi sɔrɔdasiw minnu bɛ yen u ka taa ɲininkali kɛra maa maa la o bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko mɛɛn kɛra nin ko kan ka d'a kan ko a yɛrɛ nana jateminɛ dɔw fɛ ka kɛ i n'a fɔ sɔrɔdasiw tɛ kɔdiwari tun ɔ ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye nin fɔ diɲɛ bɛ taale fan min fɛ a laban ye nin de ye i ka k'i yɛrɛ ye o la ko min ka fisa o de ka d'a kan ko a bɛ cogo min na bi ni faransi sɔrɔdasiw taara o de ka fisa kɔdiwari sɔrɔdasiw de bɛ to yen walasa ka jamana kɔnɔdenw olu minnu ni wo u ka nafolo bɔ ka don sɔrɔdasiw la ko o bɛ kɛ lakanabaa ye ɔ nka fɛn min n'o ye jean luc mélenchon faransi ka ka depite de don ale ye jalakiliba ta ka ɲɛsin alasani ma ko alasan man ka nin kɛ fiyewu ko bɛɛ ka kan ka nin kɛ fo alasan dramani watara ka d'a kan ko ni a y'a sɔrɔ alasan ka fanga ye kɛmɛ ye ko faransi sɔrɔdasiw ye min k'a la a bɛ t'i jɔ bi wɔɔrɔ ani duuru bɔɲɔgɔnko la o ko ni o ko nana kuncɛ nin cogo in na a ma bɛn ale jean luc mélenchon ma nin bɛɛ la dun jean luc mélenchon yɛrɛ ŋana dababa don ka d'a kan ale ni emmanuel macron ti bɛn foyi la nka ko a ma bɛn ale ma fiyewu ka fɔ ɔ alasan dramani watara ka sira di quarante troisième bima ma nin cogo in na wa ko k'a kɛ kalo nin yɛrɛ fana na janvier kalo la jean luc mélenchon ko ko ale kɔni a ma bɛn ale ma a tilara fana ka senegal jalaki ko senegal kabiri indépendance kɛra kabiri tuma min na ni foroba kɛlɛ filanan kɛra deuxième guerre mondiale ko faransi jigiba tun ye senegal ye ko n'o jigi bɛ waaro walima n'o ko bɛ dabila a man ka kɛ nin cogo la tan ko sigikafɔ de kan ka kɛ a kan walasa u ka se ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na nka k'a kɛ tan yɔrɔ kurunin kelen ko ale dun fana ye nin fɔ emmanuel macron ye k'a y'a yira a la ka fɔ génération min nalen filɛ nin san siècle 21 na ko o k'a lajɛ ka yɛlɛma don u ka taabolo la faransi ye faransi ye ko nka ninnu denmisɛnnin minnu bɛ yen bi olu ka foyi tɛ faransi ko la o ka ka fɔ de k'o bɛ san faransi walima k'o bɛna kuma wɛrɛ miiri k'o de fili bɛ ka kosɛbɛ emmanuel macron n'a ka gouvernement ani faransikaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jean luc mélenchon kɔni y'a jira k'a fɔ min ma bɛn ale ma o y'a ye k'a fɔ ko a tun man ka kɛ tan fiyewu sigikafɔ tun kan ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ nizeriya ani nizɛri o ye maa ci ka maa ci nijɛ jamana ɲɛmaa ma ko a telefɔni na fɔli ta walima a kunnafonidi ta a tɛ ɲɛ k'u ye maa de ci ka taa fɔ nijɛ jamana ɲɛmaa ye kuma min bɛɛ kɛra o ka kɛ tiɲɛ ye sa ko o de banna nka ko fɛn min n'o ye abdramani caani ye min fɔ o don k'a fɔ de ko nizeriya ani faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ yɛrɛ la ko o tɛ tiɲɛ ye min ye tiɲɛ ye min bɛ olu fɛ bi jamana fila in de tɛnkunnen don ɲɔgɔn na o jamana fila min tɛnkunnen don ɲɔgɔn na n'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'a bɛɛ yɛrɛ ye tɔgɔ kelen ye ko olu man ka bila ɲɔgɔn na ka taa se nin ma sigidalama minnu tɛnkunnen don ɲɔgɔn na olu de wulila ka se ɔ jamana ɲɛmaa ma nizeriya kuma min bɛ yen ni jɔn ni abdramani caani ye nin fɔ ko fo o tinubu ka bɔ ka jaabi di n'o tɛ n'a tora nin cogo in na tan k'a tɛ bɛn tinubu fana y'a jira k'a fɔ min bɛ ka k'a fɔ tiɲɛ tɛ sisan kɔni k'ale bɛna maa lawuli ka taa abuduramani cani fɛ u ka kuma u ka kuma ka bɛn kelen ma ko o ka o tamaki bɔ o la pewu min b'a jira k'a fɔ ko nizeriya bɛ kɛ sababu de ye ka nizɛri tiɲɛ ayi k'o tɛ kɛ abada nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sedeyawo ko a bɛ ɲini ka ban a bɛ ɲini ka ban mun na bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ gana ale kɔni tɛna sɔn abada fɛn fɛn ye juguya ye bi jɔn daramani mahama tɛ sɔn abada k'o ta ka aes jamanaw sɛgɛrɛ ɔ ka fara o kan togo labɛnnen don ka aes jamana dɛmɛ ɔ n'i y'o dun bɔ ɔ sedeyawo yɛrɛ la bi bi na alasan daramani watara y'a fɔ k'a tɛ ni mali burkina faso ani nizɛr n'olu bɔra sedeyawo la ko a tɛ sanni feere bali olu ni ɲɔgɔn cɛ senegali fana y'a fɔ yali sedeyawo ko a bɛ taa fan min fɛ a ka ca ala fɛ jatelikɛlaw ko ko bolo ko a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya sedeyawo bolo kosɛbɛ ka d'a kan taafan min filɛ nin nizeriya la o taafan in tɛ jasigi se sedeyawo jamana ɲɛmaa si ma bi ta ko gɛlɛyara min bolo bi kosɛbɛ ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ niger walima aes tɛ se ka da olu la o dɔ ye benin jamana ye patrice talon ale kɔni bɛ ka kuma bɛ fɔ ko basi tɛ ale fɛ nka min nana ye ale ka dancɛw la n'o y'a ye k'a fɔ ko ɔ faransi sɔrasiw kɛlen bɛ ka taa dagayɔrɔ dɔw la yen o ko de gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ an bɛ waati min na komi sisan lagine konakiri ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko mamadi dumbuya ka furancɛ fanga kun ka kan ka s'a dan na 31 décembre 2024 o min ma na se ka kɛ k'o kɛra gɛlɛyaba ye ŋana dabaw ko ko o tɛ sɔn abada mamadi dumbuya bɛ fɛ ka min kɛ a ka discours la o don ko k'a ye a ɲini walasa a ni ŋana dabaw ka sigi ka kuma nin cogo la k'a ni maa si tɛ sigi ka kuma ka d'a kan ko a yɛrɛ labɛnnen t'o kama a bɛ ka kuma ɲuman de fɔ n'o tɛ a ye layiru di eh, waati tɛmɛn'o la k'a fɔ ko 31 décembre 2024 ko o bɛna sɔrɔ furancɛ fanga o ko jɔra maa min mana kuma dɔrɔn k'a bɛ sin ka dankari k'o la k'o minɛ k'o don bɛrɛ la min kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi laginɛkaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nin fana bɛ fu siri sɔgɔmada in na kunnafoni na ne bɛ aw fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ni ala ma ko wɛrɛ kɛ aw ni ne n'ala sɔnn'a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na a ka ca ala fɛ an bɛ débat min kɛ jumadon ni juma jiginna a bɛ to lamɛnni na laala bi ta bɛna bɔ zewa kan zegwa tun bɛ cogo di zegwa ko a politikiman a nana na cogo min na ni ala sɔnna an da bɛ s'a ma an bɛ min dɔn a la ka da a kan u ye ɲininkali kɛ kuma bɛɛ ne b'a fɔ ko n bɛ zegwa politiki dɔn n b'a dɔn n bɛ se ka min dɔn a la n b'o fɔ ni ala ma ko wɛrɛ kɛ bi ni buba sanogo a n'a ka jɛkuluw nana ni ala sɔnna ma ɔ ko u ka na joona walasa an bɛ se k'a labɛn cogo min na ni k'a latɛmɛ maaw ye nin ka fisa denmisɛnninw ma kosɛbɛ nin ye tariku de ye an bɛ min dɔn a la an t'a bɛɛ dɔn nka an bɛ min dɔn a la politiki nasira la zegwa yɛrɛ komini ko la an da bɛ s'a ma ni ala sɔnna ma ne bɛ kan bɛɛ da aw ye o la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ɔ bi walima nɛgɛ kanɲɛ tan